Къопсалъэ хуитыныгъэ радиор. Фэ фодаӏуэ Ищхъэрэ Кавказ сервисым и нэтыным адыгэбзэкӏэ. Прага студием щӏэсыр Къардэн Аминатщ. Фи пщыхьэщхьэ фӏыуэм, нобэрей ди нэтыным хэтынущ.

Тыркум щыщ адыгэ уэрэджыӏэ, хыхьэхэкӏ ӏуэхум пылъ Къущхьэ Догъан зэрыжиӏэмкӏэ, лъэпкъым и бзэмрэ и хабзэхэмрэ фӏэмыкӏуэдын папщӏэ, унагъуэхэри абы хэлэжьыхьын хуейщ. Къущхьэ Догъан интервью къритащ Хуитыныгъэ радиом и корреспондент Емуз Байзэт. Нобэ Тыркум деж щэнхабзэр, гъуазджэр яхъумэжыфрэ? Хэкум хуаӏэ зэпыщӏэныгъэхэр иджыпсту сытым тет. Мис апхуэдэ упщӏэхэмкӏэ Хуитыныгъэ радиом и микрофоным къедгъэблэгъащ Тыркум щыщ уэрэджыӏакӏуэ цӏэрыӏуэ, лъэпкъ лэжьакӏуэ Къущхьэ Догъан. Тыркум деж адыгэ щэнхабзэм зыщиужьрэ, иджыпсту ар сытым тет. Бэязэт, пэжым ухуеймэ, ди жагъуэ зэрыхъущи, зыщиужьу жысӏэфынукъым. Сыту жыпӏэмэ, бзэр догъэкӏуэд. Бзэр кӏуэда иужь, щӏэблэм бзэр ямыщӏэж хъуа иужь, абдежым щэнхабзэми гъуазджэми зыщиужьыфыну ӏэмал иӏэкъым. Кӏуэ иужьрей илъэсхэм мис иджы Тыркум и законхэр яхъуэжри, еджапӏэхэм, епэрей еджапӏэм сабийхэр адыгэбзэкӏэ дерс тхьэмахуэм дей. Сыхьэтитӏ-щы ахуэдэу ӏэмалхэр къыдата щхьэкӏэ, абы дэ ди кӏуэдыжыныр игъэувакъым. Абы щхьэкӏэ псом япэ унагъуэхэр бзэм хуэсакъын хуейщ, щӏэблэм бзэ ирагъэщӏэн хуейщ. Уэ гъуазджэмрэ литературэмрэ щэнхабзэмрэ кууэ узэрыхэщӏар псоми ящӏэщ. Псалъэм папщӏэ, Тыркум къыщыдэкӏа япэ адыгэ уэрэд CD-хэр уэ уи ӏэужьщ, уи ӏэдакъэщӏэкӏщ. Догъан, Тыркум дэс адыгэ цӏыхубэм Гъуазджэмрэ литературэмрэ ирикъун хуэдиз гулъытэ хуаӏэ. Иджы Емуз, абы щхьэусыгъуэ куэд иӏэщ, ауэ гулъытэ тэмэм хуаӏэщ жытӏэмэ, ди щхьэр къэдгъэпцӏэжу аращ. Абы ар езым я лажьэ. Э илъэсищэрэ щэныкъуэм блэкӏа уи хэкум укъаӏэщӏэт. Уи хэку къызэрикӏ лъандэрэ узэрыс къэралым уи культурэмрэ уи хабзэмрэ уи бзэмрэ яхъумэн щхьэкӏэ зыри ямыщӏауэ ухэкӏуэдэжыным унэсауэ, апхуэдэ лъэпкъым и цӏыхубэм дей щхьэ гулъытэ тэмэм хуамыщӏрэ жыпӏэу уи жагъуэ пщӏы хъунукъым. Ауэ дэ ди къалэныр ӏэмал зэриӏэкӏэ, мис мы ди щӏыуэу, ди сэщӏэрэ гъуазджэу, щэнхабзэу Ди адэжьхэм къащӏэна лӏэужьыгъуэхэр зыхуэтхьэсу цӏыхубэм я пащхьэ итлъхьэнращ. Ар къызыгурыӏуи къахэкӏынущ ӏэмал имыӏэу. Догъан, щэнхабзэр къыпфӏэӏуэхуу, ар гуныкъуэгъуэ пщӏыкӏэрэ Хэкужьым япэ кӏуэжахэм уащыщщ. Абы ипкъ иткӏэ Хэкури фӏыуэ боцӏыху, Хэкужьымкӏи фӏы дыдэу укъыщацӏыхур. Хэкурыс адыгэхэмрэ хэхэсхэмрэ я зэпыщӏэныгъэр мащӏэ иджыпсту. Ар егъэфӏэкӏуэн щхьэкӏэ сыт щӏапхъэ?
Псом япэу Бэязыт, адыгэм псалъэжь яӏэщ, ӏэр зэрытхьэщӏым зэрощӏэж. Нтӏэ, илъэсищэрэ щэныкъуэрэ уи хэку пэӏэщӏэу ущыпсэукӏэ, абы ӏэмал имыӏэу зэхъуэн зэхъуэкӏыныгъэ гуэрхэр дэри къэтщтащ, хэхэс адыгэм. Хэкумкӏи ӏэджэ ӏэджэ зэрихъуэкӏауэ къыщӏэкӏынущ икӏи, абы щхьэкӏэ Дызэкӏэлъыкӏуэн хуейщ, дызэрыщӏэн хуейщ, ди ӏэр зэрыдгъэубыдын хуейщ, ди гупэр хэкумкӏэ гъэзауэ дыпсэун хуейщ. Дэ мы дунейм хэхэс адыгэр мы ассимиляцион жыхуаӏэ ди щхьэ кърикӏуэ ӏуэхугъуэм дыкъезыгъэлын мы дунейм нэгъуэщӏ ӏэмал диӏэу. Ди гупэр хэкумкӏэ гъэзауэ, хэкумкӏэ ди щӏалэгъуалэр дгъакӏуэу, къэкӏуэжхэу, ӏэмал зи насып Къихь зыхузэфӏэкӏыр кӏуэуэ и хэкужь итӏысхьэжу, зэпыщӏэныгъэ быдэ димыӏэу щытмэ, дэ ди хэкӏуэдэжыпӏэр къыщищ нагъуэщ. Къущхьэ Догъэн минрэ щибгъурэ тхущӏрэ хы гъэм Тыркум Къайсэри къалэ хиубыдэ Къэрэхьэлкъэ жыхуиӏэ Къундетей Мэртэзей къуажэм къыщыхъуащ. И уэрэдхэри нэхъыбэу Хэкумрэ лъагъуныгъэмрэ теухуащ. Къущхьэ Догъэн езыми зэхелъхьэ уэрэд икӏи пасэрей макъамэжьхэр зэщӏикъуэжурэ ар цӏыхубэм я пащхьэм кърелъхьэж. А лэжьыгъэм къриубыдэу миным щӏигъу адыгэ макъамэжь, щэм щӏигъу уэрэдыжьрэ гъыбзэжьрэ, ӏэджэ хъыбарыжь, псалъэжь, ӏуэрыӏуатэжь зэхуихьэсыжащ. Зэрыщӏалэ лъандэрэ дэнэ къалэ щыпсэуамикӏ, абы щыӏэ адыгэ хасэхэм щылэжьащ, цӏыхухэм адыгэбзэ тхэкӏэ, еджэкӏэ яригъэщӏащ. Хасэ щхьэхуэхэм адыгэ уэрэд, Адыгэ къафэ ягъэзащӏэу гуп ӏэджэ къызэригъэпэщащ. Къайсэри къалэм къыщызэригъэпэща цӏыху плӏыщӏ хъу Адыгэ къафэ, адыгэ уэрэд зыгъэзащӏэ гупыр Тыркум щыпсэу адыгэхэм я цӏэкӏэ минрэ щибгъурэ бгъущӏрэ тӏу гъэм Налшык къалэм щекӏуэкӏа япэ дунейпсо адыгэ фестивалым хэтащ. Иджыпсту Дунейпсо Адыгэ Хасэм и унафэщӏ гупми яхэт Къущхьэ Догъэн Истамбыл къалэ щопсэур, Металлым зэрелэжь ӏэмэпсымэхэр хамэ къэрал къришурэ Тыркум ищэу апхуэдэ лэжьыгъи иӏэщ. Емужь Баязыт, Хуитыныгъэ радио, Тюркие.
Хуитыныгъэ радиом адыгэбзэкӏэ и программэр и кӏэм нэблэгъащ. Ар езыгъэкӏуэкӏар Къардэн Аминатщ. Гъубжым, мэлыжьыхьым и пщыкӏуплӏым, дунейм и щытыкӏэнур мыпхуэдэу къат. Черкесск шэджагъуэмрэ пщыхьэщхьэмрэ мащӏэу уэшх къешхынущ. Хьэуам и хуабагъыр пщыкӏуз, пщыкӏущ хъунущ. Налшык махуэм уэшх къешхынущ. Хьэуам и хуабагъыр пщыкӏуплӏым нэсынущ. Сочым махуэ псор уэфӏу, дыгъэ къепсу щытынущ. Хуабэм и градусыр бгъу, пщыкӏуз, хъунущ. Мейкъуапэ пщэдджыжьымрэ махуэмрэ уэшх къешхынущ.